Sylvester Namiwa waulula zinsinsi zoopsa zimene Norman Chisale akuchita m'boma la dpp. anthu alipo akuzidziwa eh koma panopa amene aonekera poyera malinga ndi nkhani ya ku ya ADL ku Malwi pa a Chisale anachita kunena kuti zimene alemba Cable zi iya andionjezera ine plot yanga ndi imodzi ndiye ndinawauza kuti chabwino panopa tikupanga ah, People power forum ndifuna mukaonekere mukanene chifukwa a Chisalewa ku constituency kwawo ndibwera ndisanafike kumeneko ndinene kuti a Chisalewa akuoneka kuti ndi munthu amene ali ndi mphamvu kwambiri mdziko muno ndi wachitetezo wa mtsogoleri wa dziko lino ku chipani ndi director wa achinyamata kenaka ah, kuonjezera pamenepo ndi phungu Ku Ntcheuko kuchoka pa uphunguwo chinakomera President Prof. Arthur Peter Mutharika wasankha kuwapatsanso mpando wofunikira kwambiri wachiwiri kwa nduna ya chitetezo mpha ma ma maudindo 4. Tikamaliza pano tiyamba kusakasaka anthu amene amadziwa za malamulo kuti atithandize kuti kodi pamene pajapo mukuziona bwanji chifukwa ngati dziko tikuyang'anira zinthu zina kuti tsiku lina lake anthu adzatidzudzula kuti zoona inu Munthawi iyi, munkalekerera munthu mmodzi kukhala ndi maudindo ochuluka chonchi. Tingoyerekeza kuti ku state house kuja atengeko galimoto aziyendera ngati wachitetezo wa mtsogoleri wa dziko, ndiye ku undunako atenge galimoto aziyendera ngati wachiwiri wa nduna, ku parliament tikudziwa kale kuti anawapatsa ngongole, anandiuzanso okha kuti anawapatsa ngongole pafupifupi 400 million okha anandiuza. Komanso ku chipaniko AAAA muziko muno tilimo anthu 23 million are we sure tikaunjike mphamvu chonchi kwa munthu mmozi.
Muli bwanji a Namiwa? Ndili bwino muli bwanji mayi manok? Iyayi tili bwino kuchokera mwina nthawi yomwe tinachezaso pano kufikira lero chilipo china chake chomwe mungati chasintha? Tiyambire pamenepo. Emm. Aaa.
sindikukhulupirira kuti chilipo chimene ndinganene kuti chasintha ya mwina mutandifunsa funso mu- mwina tiyambire pamenepo chabwino mwakhala mukupitirira kupitirira kupanga accuse akuluakulu ena a boma kuti akudyera masuku amalawi mwina poyambirira penipeni muli ndi umboni chifukwa posachedwa panso Munachititsanso msonkhano wa atolankhani pomwe mumadzudzula nduna yoona za malo kuti iyayi afotokoze bwino kuti chuma chomwe chikuoneka kuti ali nacho pano achipeza kuti. Muli ndi umboni? Mwina tiyambe kunena kuti mukapita gawo 12 la malamulo a dziko lino limafotokoza kunena kuti mphamvu zolamulira eni ake ndi Amalawi amene akutionera pano. amalawi aja amakavota aja amalawi amene amalipira msonkho aja ndi adindo anthu ngati makhansala aphungu komanso president Ah, timangowabwereka mphamvu zija ndi zimene zimachitika zonena kuti timabweretsa mphamvu zija pamodzi mmene tinachitira pa 16 eh, september 2025 paja tidasankha profesa arthur peter mutharika kuti azitilamulira nde sanabwere okha anabwera ndi wachiwiri wawo Dr Jane Ansah nde popeza kuti ntchito ija ndi yayikulu sakanakwanisa kumagwira ntchito okha nde anaona kuti oo ndikhazikise nduna adasankha nduna nde timafuna tiyambe pamenepo kuti aliyense amene anapanga chiganizo chonena kuti ndifuna ndikhale khansala, wina kupanga chiganizo kuti ndifuna ndikhale MP, wina kupanga chiganizo kuti akhale president kapena kuvomera atasankhidwa kuti akhale nduna ndikukalumbira ndikumapita ku capital hill kumagwiritsa ntchito ndalama za misonkho yathu imene timasonkha inu ndi ine chifukwa tikagula mchere, tikagula sopo, tikagula chilichonse chimene tikagula pamakhala msonkho ndiye ndalama zija. a felix tambulasi ku mra kuja ku msonkho house amaziyika pamozi akaziyika pamozi nyumba ya malamulo imakhala pansi ndikugawagawa ndalama zija A- aliyense amene anafunsira ntchito kumagwira ntchito ngati wa polisi wachipatala kaya ndi dc kaya ndi ulangizi ameneyo aku- ndi wa ntchito wa amalawi chifukwa timamulipira akamapanga zinthu zake akuyeneka azipanga poyera chifukwa pa 14 june 1993 tidasankha ulamuliro wa democracy nde democracy imatsindika transparency and accountability kusonyeza kuti munthu amene safuna kumapingidwa kupingidwa kumafunsidwa mafunso ameneyo asayerekeze kukhala mu public office asakhale mu office imene amalipidwa ndalama za gulu asamayendere galimoto yolembedwa mg asamapite ku capital hill asapite ku district council asapite ku city council tiyambire pamenepo two Pali kapezedwe ka ndalama mdziko. One ngati dziko lathuli anthu ambiri Sali pa formal employment. Anthu ambiri ntchito zawo nzongozilemba. Ambiri ndi alimi. Ndiye tikuziwa zimene zimachitika ulimi. Umayeneka upite kumunda ukalime mbewu zako ugulise. Ndiye kogulisa kuja pamakhala umboni onena kuti a Mwanoka analima sabola. anakagulisa kwa admarc akupasani cheke kapena ngati sakupasani cheke apanga transfer ee kusonyeza kuti mmatha kuona kuti ngati a Mwanoka ati agule foni yanyuwani ngati a Mwanoka angakwanise kugula njinga yamoto ndiye kuti analima sabola aliyense amatha kudziwa 2 pali anzathu ena amene munachita mwayi munaphunzira muli pa ntchito ku ntchito amakulipirani ku ntchito kumakhala ngongole timadziziwa ndiye pali gulu lina limene limachita business timadziwa ndiye gulu la ife amene timadalira ndalama za anthu kuti tigwire ntchito yathu mabungwe omwe si aboma timalemba proposal tili ndi vuto lakuti tithandizeni anthu aja amatithandiza kusonyeza kuti munthu atabwera nkunena kuti timafuna tidziwe anthu amene kuti press briefing ya dzulo ndalama mnazitenga kuti ndauza kuti "Ah, awa tinawapempha anatipasa mwakuti awa anatipasa mwakuti anatipasa mwakuti zioneka imene amaitchula kuti accountability ndiye chimene chavuta pambanje panopa mponena kuti kubwera kwa democracy eh anthu akumalowa ndale ngati ku ntchito. Padakali panopa ndale zathu zasanduka za phindu kwambiri. Maiko ena ku ndale amapita munthu akatumikira dziko lake, wapeza ndalama zake, wayenda, waudziwa moyo ndiye amati ndikatumikire anthu akwathu. Koma padakali panopa ku Malawi kunoko ndale zasanduka njira yopezera ndalama fast fast. Chifukwa chani? Chifukwa chokuti. Amalawife amene timalipira msonkhofe, mphamvu ndi zathu koma tili ndi vuto limodzi, timalekerera. Anthu aja tikangowasankha amakasanduka mabwana ndiye m'malo moti ubwana uja atitumikire amatipanga chipongwe amakhala kuba ndalama ndiye akaba amathamanga kukawagawira anthu ena phokoso uku ndi uko eh, kugula kachimanga kukaperekapo Mwachita cholinga kukaba. ehe, cholinga anthu ngati ife tikayankhula aziti tikupanga nsanje. koma ndanena kale kuti mu democracy timayeneka kupanga zinthu poyera kale kunali civics Ah, zimene amaphunzitsa kuti nzika izitani amanena kuti nzika yabwino there are two qualities or three four qualities of a good citizen koma for the sake of this discussion ndifuna ndikuuzeni ziwiri amanena kuti nzika yabwino izilipira msonkho two nzika yabwino izilemekeza malamulo ndiye e, munthu ukapangapanga zako zonse ukapanga bizinesi ija ukapeza phindu pamayeneka kuti phindu lija utenge ndalama upite nawo kwa mra mwachitsanzo nditakhala kuti lerolo ndakagula galimoto ya 800 million malawi kwacha eh? pakuyeneka kuti ngati ndi nzika yabwino pakhale umboni onena kuti a Namiwa agula galimoto ya hundred ya 800 million kwacha zimene zikutanthauza kuti ndi kuti ku akaunti kwanga ndinali ndi 1 billion ku akaunti kwanga kuja kuoneke kuti kwachoka 800 million kwatsala 200 million koma ndalama ya 1 billion ngati ndayipeza pa business ndikuyenera kuti mukapita ku msonkho house mukapeza felix tambulasi akakuoneseni income tax kuti a Namiwawa atapanga business yawo analima sabola ndi anagulitsa sabola uja 2 billion pa 2 billion tachotsapo income tax 30% kaya 20% ndalama yotsalayo ili ku account kwawo ku centenary bank ndi ndalama izi ndi iwo kuti agulire galimoto Chabwino. pamene palibe vuto koma vuto limabwera tsopano munthu ndi mp amusankha eh, wakhala nduna ya zamalo uh, akupanga interview akuliuza dziko kunena kuti ku unduna wanga ku ku unduna wa zamaloku kuli katangale moti anthu enanso kunduona ine ngati nduna ngatinso nduna wakatangale ndikoma ndikuthokoza kuti mkulukutamoyo apm wandisankha ndikundibweretsa uku ndithana ndi katangale eh mu January momwemo akuyankhula poyera olemekezeka chimwemwe chipungu anapanga ma zinthu zitatu zofunikira kwambiri zimene amayeneka kupanga mtsogoleri atangobwera kumene kukhala nduna ya zamalo anapangisa press conference ku COI Eee, kumeneko sanali okha, anali iwowo, nduna yofalitsa nkhani a, a, a, a Namalomba, kunali nduna yachitetezo cha m'dziko a Peter Mukhitho komanso nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri. Nkhani yake ndi yonena kuti dpp itangolowa kumene m'boma, panali anthu ena achibwana. anayamba kupitiriza zimene amapanga 2014 to 2019 anayamba kumakalanda malo anthu kumpeza munthu malo ife tabwera tikulamula ndife kumuchosa pamenepo anthu amadabwa kuti aa nthawi ya achakwera nthawi ya kongresi mdziko muno munali lawlessness aliyense amapanga chimene akufuna eh Now tasintha tadana ndi zimene zija abwera Prof Arthur Peter Mutharika mtsogoleri amene amalawi amamkonda kwambiri mulungunso amamkonda apm ndiye inunso mukutere ndiye iwo anapanga ngati anthu odzindikira nthawi imene ija anapangisa msonkhano wa atolankhani akuluakulu kuti kupereka 14 days aliyense amene watenga malo a mwini wake atani Abweze. abweze ife tinaombera mmanja kuti basi Oho. mmawa wake panali program pa times amati kulinji ya live mwamwayi anandiitana ine ndiye mwezi kukakhala nawo achipungu anali pamenepo ah, opangisa anali Leah Mal- Malekano um, achipunguwo ine eh, i think ngati si Wonder Msiska anali pamenepo anabwereza mawu aja kunena kuti ntchito yanga yayikulu ku unduna wa zamalo nkunena kuti amalawi atikhulupirire chifukwa amalawi akudandaula kuti kumene katangale wamanga nthenje sanalekere pomwepo anapanganso interview mwezi womwewo ndi brian banda pa times wamva kunena kuti kuteroko anthu akamationa ku ministry of lands amangotiona tonse akatangale kuphatikiza ine ndi ntchito yanga yoyamba ndikuona kuti anthu atikhulupirire nde pano chavuta ndi chani tifika kumeneko Ah, atabwereranso anapanga chiganizo kunena kuti tipange kauniuni ife mu programu ino iliyonse nkhani yamalo tikamayankhula timanena kuti mmalawi muno tofunika tipange kauniuni wa malo Kodi kodi a Mwanoka, malo muli nawowa munaapeza bwanji? Mmagwiritsa ntchito yanji? Zifukwa zimene munaanenera kuti mufuna malowa ndi zimene mukupangira? Tiyende! Chifukwa chani? Pa chingerezi amanena kuti land is the only fundamental natural resource that sustains life. Kuteroko inu ndi ife kuti tidziwe kuti a Malawi ndife ndi chamapu aja amaoneka ngati mbatata aja. That's what defines us as a people. Eeh? Ndiyeno ngati tingaluze malo sitinganene kuti ndife anthu. komano nkhani yonena kuti malo athu ali manja mwa ndani most of the prime land mukakayang'anayang'ana mupeza kuti ali manja mwa anthu ena pompano mungopita mu devil street mukapange audit mukapeza kuti pa nyumba 100 zilizo pa nyumba 10 zilizonse zimene zili mu devil mujamo nyumba 7 ndi za anthu ena maiko ena ena ali ku belgium ena ali ku australia ena ali ku france Kuti mukapeze mmene mujamo nyumba yonena kuti ya nzika mbadwa Malawi mulibe. Now mupite ku Limbe, mupite. So timati tinawapempha andunawa kuti mmene mwabwerera a Chipungu mukuyankhula bwino komanso chinthu china tibwerere pambuyo pang'ono Professor Arthur Peter Mutharika akamayankhula ulendo wachiwiriwu akumanenetsa kuti saikira kumbuyo munthu aliyense wakatangale and ananena kuti Government is not a feast, boma si phwando. Ndiye zimakhala ngati kuti tili ndi President amene akuyankhula zabwino zimene Amalawi akuzifuna. Ndiye kwabwera nduna yachinyamata amenenso akuyankhula zomwezo nkuvomereza poyera kuti kuundunawu kuli katangale. Inu nkumaombera mmanja. Ife ku ndipo ndinaombera mmanja kwabasi. Eeh. Ndiye chimene ndimafuna ine kuti dziko ili liziyenda mosawerengera kuti a Mwanaoka mumachokera kuti, a Namiwa mumachokera kuti. Ngati munthu ali nkuthekera kuti apeze malo, apaseni malo. Musapase malo chifukwa kuti ndi mmwenye kapena ndi chibwenzi chanu ayi. Now Eeh. six months down the line. tisanafike pa six months nkhani ya national audit ija anayichepesa adasintha mawu iyayi tingoyamba koma tikapanga kauniuni ku area 3 ndi ku area 10 ku lilongwe mmenemo zii sanatipase ripoti kuti kuti anthu aja anawapasa 14 days aja anachokadi nkhani yoti kauniuni wa ku area 3 ndi ku area 10 sanachitike zimene tikumva ife nzonena kuti ku adl ku airport ku lumbadzi kuja anthu agawana malo a boma aah kumeneko wina akumanga nyumba 30 nyumba 30 in 2 months wamanga nyumba 14. Ndiye kuyamba kuifufuza nkhani ija, mwamwayi munthu mmodzi amene amatchulidwa tinamuimbira foni, a Norman Paulos Chisale. Ife sitikunama, ndinangotenga uthengawo n'kuwapatsa pa, pa, pa, ah, pa, pa, pa Facebook, amati inbox, anaimba foni. Iyayi, iyayi, anthu akundinamizira, koma ine ndiliko ndi plot imodzi, ndinati, ehe, we are getting somewhere. Eh, anatchulanso azinzawo, akuluakulu a bomawo, ndinadabwa kuti, ah, ah. malowa a boma anthu akudandaula ndi kuli nduna ndi akuluakulu a boma tinachita chidwi tinatenga uthenga omwe uja unalembedwa pa cables wo ndinaatumiziranso a chipungu a chipungu anandiimbira foni iye tikumane tikumane ndati iyayi tisanakumane bwanji ndikulembereni kalata ndi kalata ija munaiona ija eh so ah, m- mu dziko limene kuli malamulo popeza kuti kukabwera atambwali afuna malamulo azazemba njira yabwino kuti anthu aja kumane ndi eniake a dzikolo ndiye eniake ndinu ndi ine ndifanira kuti oo chabwino eh, apm term yake yomaliza akanakhala kuti anthu amene amuyandikira ali ndi chikondi kwa apm bweza kumteteza koma ngati apm ali ndi serious enemies ndi anthu amene amakhulupirira kwambiri and izi apm ndinamuuza eh? your excellency Aaa you are a very good leader amalawi amakukondani you are a statesman koma vuto ndilonena kuti anthu amene mmawakhulupilira ndi amene amapanga sabotage ad apm agenda kuteroko ngati apm legacy italephereka anthu ake ndi amenewo a norman paulos chisale, A Achimwemwe Chipungu, List yo tiziwonjezera, awawa ndikuwatchula chifukwa choti atuluka kale pa list ya nkhani ya ku ADL, anthuwa alipo list tizionjezera uh and ndi zimene tikupanga ife a Cdedi and zimene akupanga Namiwa pano ndi kuteteza mbiri ya apm because afuna apm azachoke ngati olephera, a Chakwera achoka ngati munthu olephera, apm anali ndi mwayi analamula. 2014 kuzafika 2019 kuzachoka 2020 kuzachoka nde inali nthawi anapanga reflect anadziwa koma chimene anapanga nchonena kuti anthu amadziwa kuti apm tikamuvotera ndekuti a Chisale abwerera apm tikamuvotera achina Chipungu abwerera nde zimene anapanga apm amati walira mvula nkulinga utayenda naye sanafune kuti angotengera za anthu aja ya anapasa anthu ajanso mwayi wachiwiri Now anthu aja mmalo moti apange shame amalawi kuti mumanama ife ndi anthu abwino tinasinthika lero akupanga the very same things zimene amapanga zija zimene anapangisa kuti anthu adane ndi apm Chabwino ndi chifukwa chake ife taima ndiime pamenepa chifukwa taima pano pakuti we want to defend legacy ya apm because we know what apm is capable of doing we know apm is a patriot koma anthu awa ndiye lerolo ayamba kuoneka mmozimozi atuluka awiri ndiye not ndimanena kuti ah, pamene anthu aboma Eeh amene mwaasankha anthu ochepa ayamba kupanga ukaswiri ndikumafuna kuti azizemba malamulo azikakumana ndi anthu a accountability nchabwino nthawi. Lero lero you'll not be surprised kuti kuti plot imene anaipeza ku ku Kayelekera anaipeza motani sakugwiritsa ntchito mphamvu zimene alinazozi ndiye chinthu chimodzi chimene ndakondwera nawo a Chisale. Eh? Ubwino wake kuti chimene amasiyana Chisale ndi anthu andale nawo nchoti iwo aja amayankhula. Kaya nkhani ndi yabwino kaya ndiyoti amayankhula. Ndipo ndine timayankhulana. Ndiye anandiuza kuti musatilembere kalata ngati mmene mwapangira a Chipungu. Mudikire kaye muone list kwetero kuti kuli pali zotani. Ndiye taalembera a Zione Ntaba. Tifuna atipase kuti pati ma disclosure. Tione kuti pamene pali ndani. Ndiye tikaona list yo tionjezera pa adani a APM. amene akumusokoneza apm alipo because munthu amene wamusankhidwa ndi apm apm amene akuyima kumakadana ndi katangale amene ali pafupi akuyenera atenge chitsanzo munthu amene mwapanganso katangale ndi kuti ndi mdani wa apm afuna amuonongere zina la apm Ndiye mukuona ngati kuti mwina mtsogoleri wa dziko lino sakuchedwa kupanga ziganizo zina mwina mwafotokoza apa kunena kuti ena akufuna kumuonongera dziko izi moti sakuona nchifukwa chani mwina mukuona ngati akuchedwa kupanga ziganizo zina zofuna kukonza dzina funso labwino kwambiri

Anthu asaiwononge iyayi. Ehe. Anthu azamukumbukira kuti tinali ndi mtsogoleri apm amene Mulungu anamukonda, Mulungu amamusunga, Mulungu amamuteteza komanso amawakonda aMalawi, aMalawi amamukonda. Zidachitika kuti makhoti aah ndi anthu ena anapanga chiganizo koma aMalawi ananena kuti ayi apm timamkonda anabwerera. Chabwino. So izozo zinazo. mufuse aneneri ake apm ayankha. Chabwino mwina mukufotokoza mwanunso zikuoneka kuti ndikulakwitsa kuti tinene kuti boma ili lomwe amalawi analikhulupilira likuwalephera amalawi kuwakwaniritsa zofuna zawo nkulakwa kutero? Padakali panopa zimenezozo mukayankhula simukulakwisa chifukwa chonena kuti zinthu zimene anthu anadanila kwambiri ndi boma la a Chakwera. ndi zinthu zitatu ngati sizinayi chinthu choyambirira nchonena kuti moyo umalimba katundu anakwera mtengo lero moyo ukulimbabe mistake ina yachiwiri mdani wina wa apm ndi minister of finance a joseph mwanamveka abweresa msonkho pena paliponse ma levy pena paliponse ndalama imene mmalawi akulandirayo ikumangothera kungolipira misonkho kuyesera kuwauza kutere kuyesera kutere kuyesera akupanga makani samamva So eh, kuonjezera pa moyo kuti ukulimba chimene anachosera mcp nkhani ndi yoona kuti katangale katangalenso liwafikapo zimene tikunena kuti anthu alemera overnight the instant billionaire Ah, kuti muziwe kuti anthu awa anakonzekera kuti aononge mbiri ya apm ngati mukumbukira bwino titangopanga kumene chisankho ndinanena tidapangisa msonkhano wa atolankhani kunena kuti apereke masiku 30 kwa makosana ya mcp aja kunena kuti amene akuziwa kuti anaba koma iyeyo wakuba kapena amene waba ali ndi remorse ndalama za aMalawi abweze akanakhala kuti a dpp samafuna kuti abenso zimenezi akanazimva koma anakana chimene anakanira afuna kuti iwowanso abe akaba asazaimbidwe milandu chifukwa lero mutati muone zimene a- a- ama- a mcp amene ali ndalama aja amangowamanga zosekesa kwambiri eh tikuziwa kuti uyu amaba ndalama wina wake amayenda makampani kumasonkesa ndalama wina wake anatenga 200 million kampani ya tiyi inake anammanga mlandu ati osokoza uh, breach of peace Are you sure uyuyu uyu amayenda kumakatolera ndalama m'maujeni so zija akupanga dala afuna atipomboneze akanakhala kuti anthu a dpp they were sincere budget yoyambirira ija half of the money akanaitenga ndalama zimene zinali kale mu outset zimene anatenga kale a mcp to prove that ife ndikuwuzani kuti ku nif kunapita 400 billion malawi kwacha ati akapereke ngongole. Nthawi imeneyo amene anali wa, wa, atamupitisa ku NEEF uyo a- amayenda pa uh, chani Nissan Note koma lero he he owns mwina nyumba mwina pa- pafupi 300 Oh. yes so zinali zokweka zimene kuzitanisa zonse kuzibweresa ndalama kunali akaunti ina yake kunalowa 4.8 bi- 48 billion malawi kwacha mmalo moti munthu uja ammange anangotengana mamulumuzana omwewa we'll get to that anthu amene tatchula ananena kuti ulendo uno anthu aba koma movutikira ulendo uno sitilolanso because tinataya nthawi 5 years ndi achakwera so makosanawo satipusisa mukufuna kuti tisatayenso nthawi ina iya sititaya nthawi sititaya term inoyo these guys they will deliver not because they like it koma that's not their money one two no one forced them eh, kuti apange a- a- they should accept their positions some of them they had to contest eh, anachita chisankho kuti akhale pampando ndiye apange zimene tikufuna ife We will not allow them we will not give them space kuna kuti asokoneze dzikoli because tikuwadziwa kale anasokoneza ndifake ndinanena simanena kuti chime- some people amayikonda brand ya dpp anthu ena amayikonda brand ya apm koma they were reluctant they were hesitant kuti amvotele apm because amaziwa kuti tikavotela apm wakuti azipanga zakuti wakuti azipanga zakuti ife tinanena kuti anthu amene anavota sanavotelenso dpp ngati chipani and lero ndifuna ndinene pano muchisunge ichi ngati sizisintha kanthawi aka dpp 2030 siwina that's the end of them anthu anathana ndi mcp eh, because mcp ndiye anthu anathana nayo basi eh, panonso panopa eh, ali ndi nthawi two three months kuti they should fix things akateronso amalawi athana nawo nkhani yake ndonena kuti amalawi azindikira kuti anthu andale amalawiwo ifeyo amalawi pokonda tima ovota timakonda amalawi koma iwo satikonda umboni wake ndi uwu because nthawi yachitika apayi si nthawi ina kuti bwezi tikumadandaulaso pano bwezi pano timakamba zina titadusa
Chabwino mwina in your opinion is dpp performing better or worse? Ah, panopa zafika lero as of now they are at par ndi mcp fanena kuti lerolo lerolo zikuvuta kusiyanisa kuti kodi simu yake nayimbira aminista ena ake nafusa kuti kodi chakwera wabwerera ku state house anazizimuka ah, ana mwe- muyankho yabwino no no no no those zimene anthu amadandaula munthawi ya mcp exactly zimene akupanga panopa makosanawo so lero olo ndinena panopa e, zimene zilili duzi duzi chimene chikuwawa kwambiri anthu amene amamuziwa apm eh, kuti is a patriot apm is, is a statesman mitima ikuwawawa kuti aa zoona apm lero zikamuika duzi duzi ndi chakwera no way something has to be done ndifunanso ndikuwuzeni kuti ngati kuli chipani choti anthu amene ali sympathetic to dpp i- i- ambiri they are cream de la cream Eh, ndinawawuza a minister of information kuti pamene mwakhalapo

Eh? No one is indispensable. Chabwino. And china chimene timaonongera dziko ndi chomwechi chichi chomwe ti mu DPP muli kili mwe kunono. We should forget that. We are Malawi. Nkhani ya zipani tizitchula tikamapita ku chisankho. Tikangovota muja let's forget about colors. Tizikatenga munthu according to competence and skills. Because timapeza kuti tazingwa eh tikusowa kutiwo di

that would be an insult to APM with due respect koma the- in terms of the administration zikuchitika panopa eh, zokanga kuti tafika pa equilibrium they are at par at a position imodzi yomweyo koma APM is here because we know we are able to single out kuti akusokoneza ndi awa awa awa ma interest awo umboni wake ndi awa ayamba kuonekera okha okha Chabwino, tikanali ku nkhani yokhudzana Malawi Congress ngati chipani chachikulu chotsutsa, kunalinso msonkhano ku Malembo uku aphungu ena anabwera poyera kunena kuti iyayi ife tikufuna kuti a Chakwera aimenso. Ndinena mosapsatira chifukwa zinali laivi pa kanema zimenezi. Baba Steven Malondera ananena kuti iyayi. A Chakwera anali mtsogoleri wabwino koma amene anawalakwitsa ndi anthu owazungulira. Inu apa mukuti yayi apm ndi munthu wabwino koma amene akumulakwitsa ndi anthu amene akumuzungulira. Tinene kuti mwina atsogoleri athu amakanika kupanga ziganizo paokha amadikira kuti anthu ena amene awazungulira awasokoneze? Funso limenelo ayankhenso atsogoleriwo. Apm is a statesman. Apm as a president akuyeneka kukhala accessible. Koma tili pomwepo za za ku mcp ku, there is one brilliant lawyer, my namesake, walembanso, wafunsa kuti Ayuba ehe mm.
wafunsa kuti kodi anthu amene anazungulira a Chakwerawo mm. achoka mm. afunsanso choncho so nkhani za mcp azikambirana chani chake mm. koma ndifuna ndikuwuze ndimati kuti uh, ngati tinali dziko tinawononga nthawi mm. nthawi yake ndi imene we wasted five more years nchifukwa chake lero tikuyima kuti makosana awa aganganya awa a dpp awa we'll not allow them kuti atitengerenso kumene kujako Okay. because vuto ndi lonena kuti timayang'anirira mupite mukayang'ane section 30 ya malamulo aakulu a dziko lino imanena kuti every malawian is entitled to development koma tika- tikazipanga personalize chakwera mcp dpp apm namiwa we lose focus timaiwala kuti mmalawi wina aliyense is deserving nkhani za ndalezi zimapanga zingotithandiza kunena kuti chifukwa ordinarily bwezi aliyense ali president eh ordinarily bwezi tonse tili ma mp ordinarily bwezi tonse tili ma councillor koma practically it's not possible kuti tikaunjikane pamalo tikayambe kukonza bajeti ndiye timasankha anthu aja this is why democracy yathu imatchedwa representative democracy ndiye anthu tikasankha za ndalezi tizizisiya kaye because we are a country where we miss it kumalawi kunoko eh ndi ponena kuti president walumbira lero immediately timayamba kuganiza za term ina

to make sure kuti eh this government should deliver Malawians deserve better. Chabwino, mwanena kale kuti mwina, ah, ndale tizizisiya pambali koma ndibwererabe ku manong'onong'o ngakhale mukuithawa imeneyi simuyithawa lero kumeneku ku mcp mwanena kale kuti manong'onong'o akuchitika tonse tikuziona iye mwanena kuti loya wina amene ali ndi dzina ngati la inu ukunso kumalembo kunachitika chonchi tinene kuti mwina mpungwepungwe umenewu is too early cause Ku 27 nkutali. Ndikambenso chinthu china ichi kuti padakali panopa a Malawi adasintha kwambiri. Every election cycle a Malawi amasintha. Chimene chikuvuta padakali pano kuti dziko lisamayende ndonena kuti anthu amadzinamiza kuti munthu ukaba ndalama zambiri umakhala mtsogoleri wabwino. Atengerepo phunziro.